ife a maranatha natural healing ministries tikuthandiza mavuto osiyanasiyana munthu ine ndakhala ndikudwala nthenda ya mgonamgona kupita ku chipatala anadzati akulu bp yanu yakwera kwambiri ndinafika posiya kuona kumakhala mnyumba ineyo satuluka koma nditagwiritsa ntchito mahebo a maranatha ululu unatha ndikuona patali Olo mutandipatsa singano kuti ndiike ulusi ndiyika mbota ineyo. Maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Ndiye atandiyeza bwinobwino kuchipatala ndi mmene amanenera kuti, ah, tikuona kuti muli ndi zotupa ziwiri zakula kwambiri komanso mtima wanu ukuoneka kudontha madzi. Ndachira ndithu kuchokera ku Maranatha. Chinthucho chinali chotupa.
Kuti ndimange tayi ndimakanika. Tayi imakhala pamwamba pa chotupacho. Olo kuti ndimange mabatani, zimaoneka kuti mkati mukukhala ngati ndaikamo kanthu kenakake. Umboni ndinena kuti ndachira kuchokera ku maranatha. Ine matenda adandipatsa ine adali a asima. Yesesani musachedwe pitani ku maranatha.
Maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Mukapita ku maranatha kukagula mankhwala, mukupanga za moyo wa inu, mukupanga za moyo wa akazanu komanso mukupanga moyo wa ana. Maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Mahebo akupezeka m'mashopu onse a maranatha muno m'malawi foni 0888381131 kapena 0996867190 maranatha natural healing ministries mabanja a thanzi dziko la thanzi
wakusina khutu ndi mnasi
Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda ochuluka m'thupi. Maranatha Natural Healing Ministry. dzina langa ndi ian desmond simbota tabweranso kwa sabata ino tikulandireni ndipo ndikudziwa kunena kuti sabata imeneyi programu iyinso mumayidikirira kunena kuti mumve ndithu nkhani zabwino komanso chitsimikizo chonoti nchifukwa chani mukuyenera kupanga maranatha natural healing ministries kukhala bwenzi lanu itithandizire kunena kuti mapulani athu atheke tithane nawo matenda tisanathe mtunda pano ndimafuna timve uthenga uwu tikangothana nawo uthenga kuchokera kwa masponsors athu a nkhutabasa ali pano kale atiuze kunena kuti kodi kuli phindu lero nanga phindulo nlotani takhalani pomwepo.
Maranatha Natural Healing Ministry. a maranatha natural healing ministries akudziwitsa amalawi onse zakutsekulidwa kwa shopu ina mu mzinda wa blantyre shopu imeneyi ili mu maranatha house pa green corner pafupi ndi sukulu ya sekondari ya atsikana ya stella maris mu msewu wa chikwawa musayiwale kuti maranatha natural healing ministries ili ndi mashopu m'maboma onse m'malawi muno ndipo kwanu konko shopu ya maranatha ilipo a maranatha natural healing ministries apitilira kukutumikirani mokhulupirika ndi moona mtima thanzi laphweka foni 0996867190 kapena 0888381131 maranatha natural healing ministries mabanja a thanzi dziko la thanzi wakusina khutu ndi mnasi
uthenga uja ndi umenewo ndimafuna kuti tisachedwe pano tipitirire ankhuta basa aja nde abwera kale sanachedwenso ndikulandireni ankhuta basa ndathokoza kwambiri ndathokoza kwambiri timati tikamacheza pano ndimakhala ndikumabwerezabe kumafunsa mafunsowa pepani chifukwa mafunsowa anthu amakondwera nawo Yes. tikati tabwereza nkubwereza chifukwa ena amakhala kuti ah inetu sabata yatha zinandiphonya koma sabata ino mwandiphunzitsa ndadziwapo mumakonda kukamba nkhani yokhudza mri mukuti CT scanning mm. mumazitanthauziranso kunena kuti zimatanthauza chani mukuti ultrasound ndi zina zinzake makina amenewa amaoneka kuti si makina wamba ayi amaoneka kuti ndi makina akuluakulu ndi makina amakobidi ake ndimafuna ndidziwe kunena kuti Nchifukwa chani makina awa tikafuna kuwapeza kapena service imeneyi mm. tikuipeza mzipatala chifukwa chani? Kodi ife amahebo sitingakwanitse kukhala nawo, sitingakwanitse kupanga operate zimenezi? Ndimafuna mutifotokozere kunena kuti yeah. ntchito yake nchani makina amenewa komanso uh, sitingakwanitse kumahebo kukhala mm, nazo mm, kupanga operate mm. Bwanji tiyambire pamenepo musana

Timakuwuzani kunena kuti ku Maranatha ife timapanga ma herbal supplements osiyanasiyana amatenda osiyanasiyana mm -hmm. ku Maranathatu mukakhala kuti muli ndi vuto mudzangotifotokozera ndili ndi vuto la BP ndili ndi vuto la sugar kaya ndi stroke iyayi ndili ndi ma ulcers iyayi ndili ndi vuto la cancer tiwuzeni ku Maranatha kuli ma herbal supplements ambirimbiri ndipo timakuwuzani kuti yayi vuto lanuli likufuna ma herbal ake awa mm -hmm. likufuna ma herbal ake awa nde ndimakhala ndikukuwuzani kunena kuti mukapangidwe ka mahebo um, kuyambira pachiyambi uh, palibe uh, mawu onena kuti full body scanning kulibe za detox machine zimenezo kulibe Oho. ndi chifukwa chake ndikangobwera pano ndimafuna kuti ndikafotokoza za maranatha ndizikambanso pang'ono zokhudza mashini ambiri mmazunguzika ambiri mmatiimbira mafoni kodi ku maranathako mmapanga full body scanning ndiye timakuuzani iyayi mawu oti full body scanning-wo ali ndi eni ake mwandimva um, tikamakamba za full body scanning tikukamba za kutengedwa magazi ndi kukayeza magazi one two timakamba za makina akuluakulu amene uh, amakhala mu zipatala zikuluzikulu makinawo ndi monga x-ray machine uh, ultrasound, MRI, CT zimakhala zi machine zikuluzikulu komanso zodula mm. komanso kuti ugule machine amenewawo pamakhala medical procedure mm. mandimva pamakhala ma application uh, munthu amene adapanga za medicine kapena mm. kuti uh, za chipatala za chizungu mm. right ndimene amakhala ndi mwayi wopeza makina meja mm. so ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti uh, tisamatengeke ndi zina zili zonse mm. uh, ku Kwa anzathu amene timagulitsa ma herbal amakonda kukhala ndi mak makina amene timawatcha kuti quantum machine. Mm -hmm. Quantum machine uh, timayitcha kuti ndi home based screening machine. Uh -huh. Si scanning machine iyayi. Oh, oh. And amachita kulemba pamene chimalemba chimene chija. Uh, from one page to the other kunena kuti this is not scanning machine mm -hmm. mandimva komanso chimayendera sensor you click the enter chimangoyenda chokha mm. tu tu tu and the information imene ija simakhala yokwanira kuti munthu mumpange diagnose iyayi komanso chimashini chikwantamu chimafotokoza chokha kunena kuti um, don't use this information as a diagnosis mm -hmm. you get it so zimenezi zimathandiza kuti tidzidziwa mwachangu kuti awa akutibwatika awa akutiuza zona yeah. mwandimva eh? ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti ngati mukufuna full body scanning mm. pitani ku chipatala uh, chachikulu medical hospital mm. right uh, chifukwa um, ndimamva pano ena amabwera iyayi uh, mubwere ku kliniki yathu ya mahebo mm. iyayi kulibe kliniki ya mahebo kunja kuno iyayi oh, kulibe kliniki ya mahebo kliniki ya mahebo iyayi um, kumahebo ndi kumashopu mm. kumene mukabwera mudzafotokoze vuto lanu because mumakhala kuti vuto mukulidziwa kale hey. Eh. um, inu mundivomereza wina aliyense wa ife akangoti wadwala amathamanga kuchipatala hey. Eh. Mwandimva, mm. uh, medical hospital mm. for diagnosis mm. Eh. akafotokoze mwina vuto lanja mwina masazi iya ndi ndi BP amuyeze ndi BP kuma hebo sangayeze BP iyayi uh, chikwantamu chija sichingapeze kuti BP yanu ndiyokwera bwanji iyayi oh. kuti mukhulupirire zimene ndikukambazi mudzanyamuke kupita ku quantum mashini mm. mm. ndiye mukawauze ndili ndi bp mm. ndili ndi shuga ndifuna mundipange cheki akuuzani gwirani gwirani gwirani gwirani dzanja lanu apa mm. gwirani zitsulozi mm. ndiyeno kumapeto kwake mukawafunse kuti kodi bp yanga ndiyokwera bwanji pamwamba ndi pansi mm. mukawauze kuti kodi ah, kodi diabetes yanga iyi kodi ndiyokwera uh, shuga yanga ndiyokwera bwanji mundipatse mm. mafiga mm. mumandimva mm. sakakupatsani azingokuuzani bp ndiyokwera shuga ndiyokwera yakwera bwanji hayi ayi ayi si- so ndifune kuti m- tisamanamizane Fo kuchipatala dito amanena iya ilimo kuti mo- yapamwamba ili motere yapansi ili mwakuti Eh. ikakhala shuga chimodzimodzi ayi inuyo kuti shuga yanu yakwera motere motere zotupa chimodzimodzi Eh. mwina zotupa za mchiberekero masentimitasi yake ndi yakuti yakuti Eh. zimenezo kumalo ogulitsira mahebu simungazipeze zimenezo muma- mumabweretsa zotsatira zimenezo ku ma mashopu athu mm. ndikudzatifotokozera andipeza ndi bp yokwera mm. ndi yokwera motere motere motere mm. andipeza ndi shuga yokwera andipeza ndi ma ulcers andipeza ndi zotupa mm -hmm. zonse zibweresera kukumana natha ndeni mafuna kutina kuti uh, ah, tidzitsegulana maso mm. tidziuzana zoona komanso mwati ogula ogula makina amenewo yes. sangamgulitse munthu oti agulitsa kaya ndi wa mu hardware there is a medical process or yeah. procedure imene imachitika kuti mupange acquire mugule makina amene komanso mukawagula yeah. pamakhala ma operators anthu amene amapanga operate machine aja yeah. timaatcha kuti ma radiographers mm. right? ndiye pamakhala ma interpreter Oho. mukhoza kugwirizana nane mutapita kuchipatala nthawi ina yake inuyo um, atakupangani skani adakuwuzani kunena kuti mudikire dotolo amene adzamasulire zotsatira za maskani Zotsatira, eh. Have you- Ndamva have you kuti- ever heard eh, that? ndamva Eh, zimene. yeah. kuteroko pali anthu special amene amajambula munthu uh, scanning ija komanso pali anthu akenso special amene amamasulira kuti mmene ziliri teremu eya muli ndi khansa Eh. khansa ili pa stage namba mwakuti mezi mmene tapezera apa muli ndi chotupa cha mchiberekero chili masentimita mwakuti mwakuti pali anthu ake amene amamasulira so sunganene kuti ndimagulitsa mahebu ndiye mubwere tikupangeni full body scanning Ah, Akupanga ayi, ayi.
operate ndani? ndiye mtima- ndiye mufunse oh, oh, inu full body scanning akupanga operate ndani Akumasulira akumasulira ndi ndani komanso the funny thing is mash, mashini amenewa amakhala akulu kwambiri mm. ndiye wamahebo kashopu kake kang'onong'ono Uh, kupeza kuti nakuti uh, ah, size ya ma scanning machine mm. ndi size ya shopu shopu ikuchepa kuposa mashini ndiye kumati ah, kodi mashini akasiya kuti ndiye mwatinso ndi odulanso nde mashiniwo ndi odula mashiniwonso ndi akulu kwambiri eh. wandipa uh, eh, amapeza kuti mashiniwo ndi akulu kuposa shopu ya munthu ogulitsa mahebo nde akasiya kuti nde uh, ndikuwuzeni kunena kuti um, zina zikamabwera pano kumakufotokozerani tiyeni tizingomwera Tizingomwera madzi. madzi. Ya, zizingolo Zizingomwera uku zipite. kutuluka uku maranatha ikabwera pano mudzimvetsera chifukwa ndidzikuwuzani zoona zokhazokha ndikubwerezanso maranatha ikabwera pano tidzikuwuzani zoona zokhazokha chifukwa ngati sitikuwuzani zoona hebo industry iyi tiwononga mwandipatanso chifukwa tiwononge uh, anthu ena ochuluka akumapulumutsidwa anthu ochuluka akumapeza mpumulo ndifuna ndikuwuzenitu imafika nthawi yoti munthu wadwala wapita kwina kuja zakanika wapita kwa sing'anga zakanika wapita kwa mneneri zakanika nde amamuwuza kuti mungopita ku nyumba mukata mukadikirire imfa mukundimva mm. so this person is hopeless mm. nde amadzaganiza no oh, ndidamva za mahebo ku maranatha ndipite uzathandizika so ndimafuna ndikuuzeni kuti amene mumanyoza uh, maranatha mahebo amene muma ah, mumaseka mudziwe kunena kuti pamakhala anthu ena amene akupulumutsidwa komano ndikuuzeni kunena kuti tsiku lina mudzazungulirazungulira mudzathera kumaranatha um, atsogoleri mm -hmm. ndimafuna kunena kuti lero tifike kudedza mm -hmm. dedza ya kamoto eh. kudedzaku kuli banja lina kuli anthu atatu banja limodzi oh, kuli eh. abambo mwana ndi mwana mm. anthu atatu amene afuna atifotokozere mbiri ya mm, matenda awo hey. Eh. abambo adavutika kwambiri ndi vuto la chiwindi uh, cha mtima umakha madzi hey. Eh. right thupi limangotupa ana onsewa amavutika ndi ma ulcers ma acid okhaokha oh, bambo ives bisai amenewa ali ndi ana awo awiri ndimafuna onsewa afotokoze pamodzi tiwamve kuti zidakhala bwanji ndikuwuzeni kunena kuti kunjaku anthu akudwala kunjaku anthu akuzunzika ndipo amafika powuzidwa kunena kuti muzingopita ku nyumba mukadikirire imfa komano tsiku lina adapanga chiganizo kuti ayi ndipite ku maranatha mm. ndikulankhula pano akuperekera umboni mm. tiyeni kudedza chabwino tithokoze tankhula basi zikuoneka kuti timva nkhani zabwino lero komanso yes. chachikulu nchimene tamvacho kunena kuti makina atu a scanning samangogulitsa kwa wina aliyense mm -mm. yayo ndiye mwina tisataye nthawi chifukwa tili ndi umboni sabata ino wa abambo ndi ana awo awiri akuti onsewa mwati anadwala anadwala onse onsewa anadwala bambo mwana mwana hey, eh, onse mm. nkudwala banja limodzi yes. koma lero ati akusimba lokoma nde mm. amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana umboni wa sabata inowu nawo
mukutionera muno ili ndi banja uyu mwana wanga uyu mwana wanga ine dzina langa ndine ives bisai Ndimachokera ku Dedza m'mudzi wa Mtengowagwa, TA Kachere. Ine ndi Romos Bisayi, ndachokera ku Dedza West, TA Kachere. Ndili ndi mng'ono wangayu. Ine ndi Isaac Bisayi, kuchokera kumudzi kwa Mtengowagwa, Dedza West, TA Kachere. Munthu ine ndimasowa mtendere ndi matenda amene ndidapezeka nawo. Choyambirira kuti ndione kuti ndikudwala ndi mmene ndidaonera mu m'chaka cha 2021. M'chaka chimenechi ndadzakhala ndikumva thupili kumaphwanyaphwanya ndipo ndinadzaona kuti kenaka msana paliponse kaya manja, miyendo dzonse dzimandivuta. Ndiye nadzadabwanso kuti nditakhala masikunso pang'ono nkudzaona kuti no miyendoyi kuyamba kumatupa. Pamene no nadzayamba kudabwa kuonanso kuti ndikumakhosomola kenaka kudzaona no kuti ndikamati ndilavule ndikulavula magazi. Ndiye ulendo woyamba nadzapita chipatala china chake chakufupi komweko timati kwa Amikondo Health Centre. Nadzapita pamene paja kukatipatsa chithandizo chokhudzana ngati kuti aa mwina amenewa ndi malungo. kapenanso mwina kukhoza kungokhala kuti zimenezizo zangochitika ndiye titabwerera kupita kumudzi kumakamwa mankhwala ndidadzaonabe kuti sizikugwira yayi ndiyeno nadzasintha chipatala nadzapita chipatala cha ku Mlale kumene kunakapezeka kuti anakandiyeza magazi andiyeza magazi akufotokoza kuti "Ah, mmene muonekeramu tima umapezeka kuti ukuchucha madzi komanso pamtima panupa pali asidi wambiri Ah, chabwino ndiye zikhala bwanji nkutipatsa chithandizo ngati mmene zimafunikira titapita kumudzi kumakamwa mankhwala aja kutani kuonabe kuti sizitani sizikusintha iyayi kunadzapezekanso amalume wanga akuti a titakayesa kwina kwakenso kuko cha ku Lilongwe mtauni kuli kwina kumenekoko kumene amathandiza nadzanyamukanso kupita ku Lilongwe mtauni funso loyamba adandifunsa kuti kodi mumamwa mowa nde nawauza kuti ayi ine chikhalireni mowa sinditani sindimwa iyayi nde anadzandiuza kuti ah, mbali imodzi ya ujeni chifu pali ngati kachilonda choncho komanso mtima ukumuonetsa kuti kambali kamodzi ukutupa pamtimanso muli ndi asidi wambiri chimodzimodzi ndi ku Mlale kuja nde anandipatsa thandizo anandiwuzanso kuti "Ah, za tiremuyi apapa mubwerere zakudya zina ngati nyama yokhudzana ndi miyendo folo mukhambe mwayima

kudadzaonetsa kuti mbali imodzi ya mapazi amene amatupa ayambako ngati akuphwera ine nkumati aa mwina ndizoona apapa ndi muja ananenera kumene kuja titadzakhalakhalanso ndamaliza dozi kudadzapezekabe kuti zimene zija zifuno yambiranso kupitirira mpamene no tsopano pamadzabwerano Uthenga wochokera ku Maranatha umene ndinadzaumva pa radio. Titapanga tsiku tasakako ka ndalama koti transport kuyenda ndiye tidadzanyamukadi. Titadzafika ku Mitundu tidapeza amene amagwira ntchito kumeneko ku shop ya Maranatha. Nthawi imeneyi sindinkapezatu bwino ayi, panopa ndili bwino. Sindinkapeza bwino tisaname ayi. Amenewo adakakhala oti ali pafupi tidawapeza ku shopuwa. Eh. Ah, adakotsimikizirani kuti amkaoneka motere motere panopa ndine munthu. Olo ndikati ndikataye madzi Mm. ndimamva kuwawa. Tsiku loyamba kumwa mahebo a Maranatha koyamba Mmeneno ndinadzayambirano kuvano m'thupi mwanga kunadzapezeka kuti katayidwe ka madzi kamene ndimapanga komati ndikapita kokataya madzi nkumamva kuwawa zinasintha kwa tsiku loyamba lenileni lomwelo m'mawa kwacha. kunadzapezeka kuti kupitapitanso koti ndizikataya madzi ngati mmene ndimapangira poyamba ndasintha ndikumapita monga mmene munthu amapangira ngati mmene ndinalili kale mmene ndimamwa mankhwala amenewa pomaliza sabata ndinadzayambano kupeza mapazi aja amakhala ngati akutupa mu zala aja akuphwa tsopano ndiye kuti ngakhalenso mmene ndimanena kuti msana umandivuta miyendo imaphwanya mfundomu manja amaphwanya kaya mutu umandiwawa zayamba kusintha mpaka na amayi inu akunyumba kwanga adafika pondifotokozera kuti ah, inu mukuoneka kuti mukusintha simuja munalili muja Eh. olo anyamata angawo Eh. adadzandifotokozeranso kuti madala kuonetsa kuti mahebo aku Maranatha aja ndi amphamvu ndipo kunena mwachilungamo panopa Ah, ndikamba pano mankhwala amenewa a Maranatha ah, andichiza ndithu kwa anzathu amene iwowa adakalibe ndi chikayiko ndi mahebo a Maranatha ndipo akuchedwa ndinenetse panopa poyera kuti asataye nthawi chifukwa a Maranatha sikuti iwowa amafuna ndalama zonse mwakamodzi yayi ndalama imene mwayipeza yochepayo Maranatha mankhwala amenewo amakupatsani. Panopa ndinene zoona kuti a Maranatha sagula munthu ayi. Ndipo zoona zake n'zoti mahebo awo akuchizadi wanthu m'dziko muno mmodzi ndine amene ndikunena pano. Oh. Kotero kuti kunena kuti ku Maranatha tikugulidwa mukungochedwa ndipo ineyo sikuti ndabwera kuno ndabwera koti kapena kuti ndakachita otengedwa ayi koma ndi machiritso amene ndakumana nawo ine ndi mahebo amenewa a Maranatha ndi amene zandipangitsa kuti ine pano ndidzayikire umboni mwakufuna kwanga ndi uchiritsi umene ndakumana nawo ine ineyo Ives Bisai abale wanga kaya ndi ku Lilongwe, kaya nku Dedza, kaya nku Blantyre, kaya nku Zomba, konse ku Machinga, kaya nku Thyolo, kaya nku Mpoto ku Mzuzu, ndifuna panopa ndikutsimikizireni kuti ngati mukusautsika ndi matenda a mtundu wina uliwonse, bwerani ku Maranatha kumene kuli chipulumutso, komwe kuli mahebo amene akuchiza ngati mmene ndachilira ine. Ineyo namba kudwala 2022 pa 2 June ndiye nthawi imeneyi ndimamva m'mimbamu kupotokola kwambiri komanso mtima ndimati ndikadya dzokwerera ndimaona kutopa kwambiri ndiye ndimamwanso madzi pafupipafupi Nde ndidanyamuka ulendo opita ku chipatala cha mission. Ntapita kumene kuja adakandiyeza nkuona kuti ma ulcers. Anandipatsanso ma tablets ambiri kobasi. Nde ntachoka kumene kuja kukamba kumwa ndona kuti kusintha sikupezekanso. Mpamene ndadzamba kuganiza no kuti ah madala aja ndimapita nawo ku Mitundu ku Maranatha. Ineyo ndidali ndi chithuthuzi chabwino chifukwa chakuti oyamba adali bambo anga amene adatha. Adatha kotheratu chifukwa olo ine ndimachita kuwagwiriziza. Kupita nawo ku Maranathako ndipo chithuthuzi chabwino chidachokera kwa bambo anga kuti bambo anga anali munsinga za matenda wamasulidwa kuchokera ku Maranatha inenso ndili munsinga za matenda ndiyenera ndipite kumene bambo anga adamasulidwa. Nditapita ku Maranatha kuja kuwafotokozera mmene ndimamvera ndi mmene kuchipatala adandiuzira, Adandipatsa ma herbal aja ndinatenga ulendo woyamba kupita kumudzi kukayamba kumwa. Usiku nditamwa m'pameneno ndimatenthedwa kwambiri ndiye komanso ndimatuluka pafupipafupi. Ndiye kudacha m'mawa ndidadyanso phala n'kumwanso mankhwala aja. Madzulo ndidapanganso chimodzimodzi. Ndidadzaona kuti mapazi aja amandiotcha aja ayamba kuzirala. Ndi kuti m'mimba muja mwayamba kukhala bata. Ndiye ndidapitiriza kumwabe kumwabe nkufikira na kuti atsala pang'ono kutha. Mpamene ndidadzanyamukanso ulendo kuti oh, asanathe ndipitenso ndikatenge ena. Ndakapitadi kumene kuja ku Maranatha adakandipatsanso mankhwala ena aja ndidatenga kupita ku nyumba kukamba kumwa madzulo ake. ndidaona kuti m'mimba muja sima imene ndidasiya ndayambanso kudya wiki yachiwiri imeneyo wiki yachiwiri ndakhala ndikumwa ndikumwa ndono kuti mapazi aja amandiotcha amatupa ajaso asiyaso moti kuchokera nthawi imeneyo ineyo ndidayamba kudya sima kaya ndi- dzasidi ndimamwa ndimamwa moti ineyo ndiperekera umboni kuti nthawi imeneyi zinthu zanga sizidali pabwino chifukwa olo kulima sindimalima ndidasiya koma ntayamba kutenga mahebo a Malanafa ndidapezeka kuti pano pa ndimalima ndakololanso mtedza ochulukanso zedi kufikira ndili pano ndine munthu wamphamvu zedi lero line ndifuna nditsimikizire ku mtundu wa malawi kuti ine nde ndachiritsidwa kuchokera ku malanafa chifukwa kwa sing'anga ndapitanso koma sizinasinthe kanthu koma ku malanafa atandipatsa chithandizo ineyo ndine munthu wamphamvu ndinachiritsidwa sindachitenso ogulidwa kuti kapena munthu wokanditenga kuti ayi ndabwera panomu ndachita ogulidwa ayi ndabwera ndekha ndachoka kutali zedi kumalire kwa malawi mozambiki hey. Eh. koma ndabwera kunoko kudzaperekera chisangalalo changa chimene ine ndidalandira pa moyo wanga chifukwa mtendere ndi mauso watulo sindimationa olo ngakhale mwana wanga amene adafika pomadandaula mmene akandiona Ndidawonda kwambiri ndithu, koma panopa ndine munthu wamphamvu zedi, moti lero ndikutsimikiza kuperekera umboni ku mtundu wa Amalawi kuti ineyo ndidachiritsidwa kuchokera ku Malanafa. Ine ndakhala ndikudwala kuyambira pa 14 July 2022. Ine ndimadwala m'mimba mumandivuta kwambiri komanso mphechepeche. Ndimakanika kuyenda bwinobwino. Mumandiwawa ngati amwanabere. Nditamva zimenezozo ndidapita ku chipatala. Yes. kwa mikondo kwa marumba apanso ndabwera pa pa mulale pa chako mission adandiuza kuti vuto limene ndidali nalo nkuti mdali nchotupa mu chikhodzodzo changa komanso ma ulcers ndiye zimene zinkavuta ine ndipo thandizo la kumene koko mapezeka zoti amandipatsa mankhwala amodzimodzi ntatero ndidakayikira ndati izi mwina nzolodzedwa Ndidatero basi ndidapita kwa sing'anga wina wakenso tili nawo pafupi chakomweko. Nditachoka kwa sing'angako ndaona ah, sizusintha zinthuzi. Ndazunzika pafupifupi mwina chaka. Ineyo m'mimbamu ndimati ndikati ndadya nsima mandivuta kwambiri Ndima- olo kungoti ndamwa chakumwa choti chocho cha gasi mapezeka zoti kuti eyi ndati tsiku limene sindigona ayi ndidzingotuluka kumatuluka kumatuluka komanso mphechepeche zangazi zimati zikamawawa ndiye kuti kuliranso pakati ineyo ndatengera chitsanzo ndafunsa kodi madala inuyo bwanji mthupi mumumva bwanji muti mukuona nzoona ndithu zimenezi madala adayamba kundifotokozera ah, mwana iwe izizi nzoona waona mmene ndalili ine yes ine ndachoka kumene pandiya m'bale wanga uyu mm. kubwera pa branch ya pa mitundu yapa yes. kudzayamba kutenga ndadzatenga mabotolo yoyamba basi nkuyamba kumwa amene aja nditamaliza ndimene ndikadzatenga ena basi apopo ndadzaona kusintha thupi mwanga kufoka konse kumene ndinkamva osamvanso ayi yes. komanso kuwawa kumene ndinkamva kuwawako ayi Panopa ndithu ndili bwino ndithu kuchokera ku ma- ma herbal supplement amene a Maranatha koma nopanopa ntayamba kumwa mankhwala amenewawa ntapiranso chipatala kuja adakandiuni- adakandiunikaso nkupezeka zoti zotupa zija kulibe ine Isaac Bisayi a Maranatha Natural Healing Ministries sadandipatse kena kalikonse ayi koma ndikupereka umboni chifukwa cha kufuna kwanga chimene Maranatha indichitira Yes. ineyo zogulidwazo ayi ndi bodza la mkunkhuniza limenelo moti a Malawi ngati mukuchedwa nkuti muka- mukawena akupusitsana kuti kaya amagula anthu a Maranatha mbodza limenelo a Maranatha palibe chamapereka munthu akamakaperekera umboni Titavutika kwa nthawi yaitali ngati pa banja kutino matenda atisowetsa mtendere, tayenda m'zipatala zosiyanasiyana ndipo tayenda mwa asing'anga m- m'thupimu mphini zosanena. Koma patafika ponena kutino tabwera kuno ku Maranatha, tonse ndi mmene mutioneramu titachiritsidwa Ndiye anthu nonse ndikupemphani ndithu musasautsike ndi matenda mmanyumbamo olo koni kwina kulikonse kumene mukutimva ndi mmene mwationera muno kotero kuti ife tachira kuchokera kuno ku Maranatha Yes. ndiye inuyo musamangirire matenda mnyumba iyayi kaya mmodzi mnyumbamo odwala kaya ndinonse musalekereso kuti tilipo angapo yayi thandizo limene lili kuno ku Maranatha loti palibenso zoyang'ana munthu kuti kapena oti kaya ndalama ichepa kaya itani nonse mudzapeza thandizo ine ndine Ives Bisayi Beta ochokera kwa Mtengowagwa dera la mfumu Kachere Maranatha Natural Healing Ministry. umbonitu sabata ino ndi umenewo bambo Ives Bisayi ndi ana awo anavutikatu Mm, kwambiri Eh, kwambiri, kuoneka kwambiri. kuti machiritso athu sakusiya dera sakusiya malo sakusiya boma ku Dedzanso kuoneka kuti ayi kupindula ndithu. Yes, yes, kupindula mozama ndimafuna nsachedwe pano tatha mtunda wabwino inuyo mutimalizira nkhuta basi alhamdulillah tithokozetu Mulungu okhala kumwamba mwayimva nkhani bwinobwino nkhani yopatsa chidwi kwambiri uh, tikuona bambo Ives Bisayi ndi ana awo awiri amenewa adazunzika. Inu mavuto a ziwindi, uh, mavuto a mtima okha madzi akuchuluka kwambiri komanso tikumalandira kwambiri mafoni okhudza mavuto a BP mavuto a shuga mavuto a ma ulcers mavuto osiyanasiyana komanso kansa ndimafuna ndikuuzeni kuti kuti nthawi yakwana tikhoza ife kumabwera pano kumangolongolola kumangolongolola kuma- kumaoneka ngati anthu amene amangosokosa koma iye ayi mulungu wapereka mwayi kuti mukamve uthenga uwu nkuthekatu mukanapanga chuni kuma tv ena kuma radio ena koma ndikulankhula pano mwapanga chuni ku channel chimenechi choti mulungu akufuna kuti nakuti bambo anu aja muwathandize amayi anu anti anu akuzunzika muwathandize ndimafuna ndikuti na- ndikuwuzeni kuti nakuti zengerezo adayenda kwawo kwawo thamangani ku maranatha nthawi yakwana god bless you nkhani ya sabata inotu imeneyo nkhani yokoma ndipo tapindula nkhuta basi mawu amenewa sindzatopa kuwakamba kunena kuti tapindula chifukwa timapinduladi sikuti ndi mawu achizolowezi kuti tungowanena kuti tiatchule yayi koma timapinduladi timazindikira ndipo ndikukhulupirira kunena kuti inunso mwapeza zifukwa zokwanira zifukwa zokoma kunena kuti abale ku maranatha ndiye diru ku maranatha ndiye kumene tikuyenera kulowera dzina langa ndi ian desmond simbota ndimafuna kuti tisiyane pamenepo kwa sabata ino koma sabata yamawa tibweranso pompano mudzatipezanso tili pano tili pano sabata yamawa tidzapindulenso tidzakhale ndi zifukwa zokoma zoyenera zobwerera ku maranatha tipindule tichire mapulani a moyo